ɔ hakilila min bɛ an na diinɛ ka ɲɛtaa la an ye hakilila dɔw di an ye an'a daluw di ɔ o kɔfɛ sa an balimakɛ ye kuma min fɔ a ka kumaw ɲɛfɔli senfɛ a da sera kuranɛ aya min ma n'a kalancogo ma ɲa an y'a kanu an t'a fɛ k'an da fiyewu ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ an ma o aya la tilen an balimakɛ ye k'a d'a kan bi eh, ji de b'a la ka yɛlɛn kulu fɛ laada kɔni ye min ye ji bɛ bɔ kulu de sanfɛ ka jigin duguma nka an filɛ waati min na ji de b'a la ka yɛlɛn kulu fɛ kuma kɔrɔ ye min ye alakira ye diɲɛ laban taamasiyɛn min fɔ o de sera

kunfin ni min ka kan kunun ko kunfin y'o jɔyɔrɔ bila ka karamɔgɔya jɔyɔrɔ ta bi ka karamɔgɔya fari da bi kunfin jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ka dɔnnibaa lamɛn ka dɔnnibaa ɲininka n'a t'a dɔn nka e yɛrɛ tɛ fatuwa di e yɛrɛ tɛ kuma ni dɔnni ye k'a d'a kan a faamu t'i la a kodɔn t'i la a kalan t'i la min bɛ kuma o ye dɔnnibaa de ye e b'i da bɔ a la pewu i komi e ma kalan e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ karamɔgɔ la kalan la i komi e tɛ fɛn dɔn a to karamɔgɔkɛ min bɛ fɛn dɔn o ka kuma o n'a karamɔgɔ ɲɔgɔn bɛ se ka ɲɔgɔn faamu e min tɛ foyi dɔn e k'i da bɔ a la o ka fisa e k'i cogoba alahu taala ka kumakan kɔnɔ ka kumakan ta k'a tur'a kunkolo kan ee an balimakɛ i ye kuma juguba fɔ dɛ i ye kojuguba kɛ kuranɛ aya alahu taala ka kumakan k'o ta k'o tur'a kunkolo kan o kalantɔ e bɛ k'a jira maaw la k'a fɔ k'i ye silamɛ ɲuman ye k'e de ye salafu ye n'o ye kira fatura ka ko to cogo min k'e b'o de kan cɔyi cɔyi cɔyi cɔyi kira yɛrɛ ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min nana o ye kuranɛ de ye kira ye wahayu fɔlɔfɔlɔ min mɛn a tulo la o ye kuranɛ de ye e yɛrɛ tɛ se k'o kalan i yɛrɛ ye jango a tafsiriw jango a kɔnɔ kumaw jango a kɔnɔ kiiriw jango ka maa la kalan a la khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama alakira de ye nin fɔ usman ka hadisa kɔnɔ hadisa kɛnɛma don hadisa kɛnɛma dan don ko min ka fisa ni aw bɛɛ ye diɲɛ maa bɛɛ min ka fisa n'a bɛɛ ye kira ma taabolo tɔgɔ fɔ dɛ khairukum aw silamɛw bɛɛ min ka fisa ni aw bɛɛ ye addamir muwajjahun ila almuslimin khairukum ko min bɛ yen a kan bɛ silamɛw de ma ko aw silamɛw min ka fisa ni aw bɛɛ ye ala yɔrɔ min ka fisa ni aw bɛɛ ye lahara jo don sankolo kɔnɔ ani yan dugumakolo sanfɛ yan man o ye maa de ye ta'allama alquran maa min ye kuranɛ dɔnniya ɲini k'a dɔn ka kuranɛ dɔnniya ɲini a bɛ ɲini de a tɛ d'i ma i sigilen i bɛ wuli de ka ɲini man ta'allama alquran mɔgɔ min ye kuranɛ kalan k'a dɔn wa allamahu ka tila ka maa wɛrɛ lakalan a la ko o tigi de ka fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye e ko ko ayi ko f'a ka fɔ i ma k'i ye salafu ye tant que n'a ma fɔ i ma k'i ye salafu ye e tɛ foyi ye o y'i ta ye kira ye min fɔ o ko n'o tɛ kelen ɔ anw tɛ ala kira ka kumakan bila k'an bɛ tugu e nɔfɛ koyi e ma ci anw ma dɛ min cira anw ma o tɔgɔ de ye ko muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa an balimakɛ ye aya min tiɲɛ n'a kalan cogo ma ɲa n b'a fɛ k'o aya de kalan an balimakɛ k'a lamɛn a k'a dɔn ko diinɛ in tɛ mɔgɔ ta ye ko allahu subhanahu wa taala ale de ye diinɛ in jigin wa ala de sagoya bɛ fɔ ala bɛ min fɛ o de bɛ fɔ a fɔ cogo la a tɛ yɛlɛma ni dɔ y'a yɛlɛma a bɛ tilen ni anw ma se k'a tilen ɛ dɔnnibaa wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ anw ye anw ye kalandenw de ye an bɛɛ an bɛɛ an si tɛ foyi dɔn an si tɛ foyi dɔn an bɛɛ b'an débrouiller de nka i k'i débrouiller tiɲɛ kan o ka fisa i k'i débrouiller nkalon kan ka kungolo gɛlɛya kɛ don dɔ a karamɔgɔ dɔ y'a fɔ an karamɔgɔ dɔ don a ko ko kuranɛ bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fo kungolo gɛlɛya an balimakɛ y'o de kɛ sisan ka kungolo gɛlɛya kɛ a y'a kalan k'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye o aya kalan ye lebu se a ma a mana ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw kɔni b'a dɔn ko e tɛ foyi dɔn k'a da kan i ye aya min kalan aya b'an kunna ka aya kalan kalan cogo ma ɲa k'i yɛrɛ kɛ fatuwakɛla ye ka karamɔgɔw lagosi jamana karamɔgɔba bɛɛ an ka dannaya bi maa minnu kan k'o bɛɛ kɛ maalankolon ye k'o bɛɛ kɛ bidayamɔgɔ ye k'o bɛɛ kɛ hawariju ye k'olu bɛɛ kɛ kafiri ye parce que n'i ko maa ye khawariju ye k'a ka akida man ɲi a ka tawhidu man ɲi o kɔrɔ ye ko kaari ye kafiri de ye an y'a kuma fɔ yan ibnu bazi ko ko tiɲɛ ye min ye ko n'i ko maa ma k'a ye khawariju ye o kɔrɔ ye k'i ko a ma ko kafiri don ko k'a da kan khawariju ko kuma sababu ye min ye dɛ ko khawariju bɛɛ ye kafiri ɛ n'e ko maa ma k'o ye khawariju ye o kɔrɔ ye ko a tigi ma ko kafiri don i jija dɛ ni kafiri kɔni tɛ a ka kafiri bɛ segin e ma n'i ma kafiriya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i satɔ ala bɛ limaniya bɔs'i la k'i don jahanama kɔnɔ kira y'o de fɔ ni tiɲɛ don a bɛ segin a tigi ma ni tiɲɛ tɛ a bɛ segin e ma a bɛ segin e ma i ka kafiriya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka kɔn saya ɲa n'o ma kɛ i tɛ sa ni limaniya ye fo ala ka limaniya bɔs'i la i bɛ sa ni kafiriya ye ala bɛ tila k'i don a ka jahanama kɔnɔ mun y'o kɛ k'a da kan e ko i balima silamɛ dɔ ma k'o ye kafiri ye k'a sɔrɔ o ye silamɛ dakurunya kelen a y'i ka lahara tiɲɛ mun y'a s'i ma dakalajanya mun y'a s'i ma min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni silamɛ ka silamɛya bi ɲala kira ko tɛ fɛn to yen fɛn min t'i ɲɛsira la kuma dɔw bɛ yen dɔnnibaaw de b'o fɔ kunfin t'o fɔ kuma dɔw bɛ yen ni kunfin y'o fɔ hali n'a sɔrɔ i ye tiɲɛ fɔ i n'a fɔli man kan a bɛ ci ka bɔ i da a b'i n'a fɔ ni maa min y'a yɛrɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye bana dɔw bɛ yen i mana mɛn furakɛli sira fɛ cogo o cogo i ye furakɛli su hadamaden nɔfɛ nka e tɛ dɔgɔtɔrɔ ye ka sin ka a tɔgɔ ye di eh, lamuw ni muruw ta k'i bɛ taa dɔ opere n'a tigi sara i bolo ni jamana bɔra i kalama walima jamana hali n'a ma sa ni jamana kɔni bɔra i kalama k'a fɔ ko e ye kari opere k'a sɔrɔ i n'a man kan i b'o kaso kɛ o o ye diɲɛ dɔnni ye wa diinɛ ta ka bon o ye n'i ye diinɛ kuma fɔ n'i ye diinɛ kuma jaabi i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a dɔnniya t'i la aa o ye kojuguba ye dɛ o ye kojuguba ye dɛ sahaba dɔ janaba nɔgɔ y'a sɔrɔ sirama sira senfɛ a y'a o y'a sɔrɔ a kunkolo eh, gabakurun dɔ binna a kunkolo kan k'a kunkolo sɔgɔ a ko a taamaɲɔgɔnw ma ko a ko janaba y'ale sɔrɔ dɛ nka n'a ye ji ta k'a b'a ko n'o ye ko ni ji ye nin sɔrɔ k'a a ka ɲɛnamaya bɛ farati la o ko ko a ko an kɔni bɛ min ye i b'i ko de dɛ n'i m'i ko foyi man ɲi o kɛlen sahabacɛ in y'a ko ji donna a kunkolo kɔnɔ a sara a salen ci nana ka n'a fɔ alakira ye kira ko qataltumuhu qatalakumullah aw y'aw balimakɛ faga ala ka danga b'aw kan munna aw ma ɲininkali kɛ munna aw ma ɲininkali kɛ donc an balimakɛ ale jafariyala kɛnɛ a y'a kala kalan cogo man ɲa k'a yɛrɛ kɛ fatuwakɛla ye k'a yɛrɛ kɛ diinɛ kunnafonidila ye k'a sɔrɔ a n'a man kan a ni min ka kan o tɛ nin ye o ye ka taa kalan kɛ de e yɛrɛ bɛ ka kule ko a ye usulu kalan a ye usulu kalan usulu fɔlɔfɔlɔ de ye kuranɛ ye n'i y'a mɛn ko usulu jam'u asl al usulu o kɔrɔ ye ko bazi al qawaid al sawabit fɛnw bɛ sigi min kan arkan arkanu din diinɛ yɛrɛ sigilen bɛ jɔsen minnu kan diinɛ n'i ye fɛn minnu bɔ diinɛ kɔnɔ dɔrɔn diinɛ tɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko al usul o bɛ dɔn cogo di k'a sɔrɔ kuranɛ ma kalan a ye usulu kalan a ye usulu kalan e yɛrɛ tɛ se ka hali kuranɛ kalan i yɛrɛ ye jango a tafsiru jango ka maa lakalan a la janko ka kiiriw bɔ ka mɔgɔw lafaamuya ka kafiriw tuubi ni kuranɛ kɔnɔ kuma ye k'u don silamɛya kɔnɔ e yɛrɛ bɛ ka silamɛw de gɛn ka bɔ silamɛya la e bɛ se ka kafiri wele ka na silamɛya la nka an ka mɔgɔw bɛ ten de bi minnu bɛ silamɛya yɛrɛ kɔnɔ a b'i n'a fɔ mɔgɔ dɔw t'a fɛ dɔw ka to silamɛya kɔnɔ koyi walahi u ka kuma kɛcogo b'o de jira ne t'a fɛ ne bɛ silamɛya kɔnɔ kari bɛ silamɛya kɔnɔ ayi o tɛ kɛ fo n k'a gɛn k'a bɔ de e tɛ se ka maa don silamɛya kɔnɔ i tɛ se ka maa bɔ silamɛya kɔnɔ ni dabara ye ne ye silamɛ ye k'a sɔrɔ e tɛ e ye silamɛ ye k'a sɔrɔ ne tɛ e k'a fɔ ko ne tɛ silamɛ ye o tɛ se ka ne bɔ silamɛya kɔnɔ ne yɛrɛ k'a fɔ k'e tɛ silamɛ ye o tɛ se k'e bɔ silamɛya kɔnɔ maa ka bɔ silamɛya kɔnɔ fɛn dɔw de bɛ yen o bɛ silamɛ ka silamɛya tiɲɛ a bɛ fɔ o ma ko nawaqidul islam o ye fɛn tan de ye n'a fɛn tan kelen o kelen yer'i la a b'i ka silamɛya tiɲɛ a fɛn tan kelen o kelen n'a yer'i la kumakan walima waleya a b'i ka silamɛya tiɲɛ nka fɛn min tɛ o fɛn tan in ye o bɛ se ka hadamaden kɛ alakutala ye nka a tɛ fɔ i ma k'i ka tawuhidu man ɲi a tɛ fɔ i ma k'i ka akida man ɲi a tɛ fɔ i ma k'i ye xawariju ye kari ala kuta nka n'i ko maa ma ko maa ka akida man ɲi walima ka tawuhidu man ɲi walima xawariju don o kɔrɔ ye ko kafiri kun kelen don a tigilamɔgɔ muso min b'a kunna n'o tɛ xawariju o furu kan ka sa a ye den minnu sɔrɔ n'a fatura o den ninnu t'a tiɲɛ ta n'olu ye silamɛw ye n'a tɛ taabolo kelen na n'a fatura a su tɛ ko n'a su ma ko a tɛ don silamɛw ka kaburudon na ni o fana kɛra a tɛ daga an ka dugawu k'a ye ko ala ka hinɛ a la ala ka yafa a ma wa min ka bon o bɛɛ ye i bɛ se k'i kali k'a fɔ k'a tɛ don alijina kɔnɔ aw ni ala cɛ aw filɛ ka jamana karamɔgɔba minnu kafiriya aw bɛ se ka nin kiiri ninnu sabati o karamɔgɔba ninnu na a munna i b'a fɔ xawariju don munna e b'a fɔ k'a ka akida man ɲi walahi nin ka akida ka ɲi n'e ka akida ye n'e ka akida tun ka ɲi akida bazi ye kuranɛ de ye bi tun b'a sɔrɔ e bɛ ka mɔgɔw kalan kuranɛ la nka n'i y'a ye e tɛna e tɛ se ka mɔgɔw kalan kuranɛ la e yɛrɛ mako t'o la f'e ye kuma de bila kuranɛ kalan nɔ na o de b'a jira k'a fɔ ko wo b'a la ni a tun ka ɲi ni ni saniyana ka ni jɛya ni bɛ fɛrɛ n'a fɛrɛla a bɛ labɛn fɛn fɔlɔfɔlɔ min tali kama o ye kuranɛ ye nka e t'o dɔn janko hadisa o tigi de bɛ kuma na kari ka akida man ɲi kari ka akida ka ɲi kari ye salafu ye kari tɛ salafu ye nka e kɔni ye salafu ye i bɛ karamɔgɔ min nɔ o fana ye salafu ye nka karamɔgɔ min ni o karamɔgɔ ka hakilila ma taa fan kelen o tɛ salafu ye usayimini y'o fɔ ye o n y'o kuma fɔ eh, n ka ojo tɛmɛnen na ne ni kari ka hakilila ma taa kelen kan karamɔgɔ kari ni karamɔgɔ kari ka hakilila ye ɲɔgɔn jɛ a ko o tɛ dalilu ye i k'a tigilamɔgɔ lagosi ni o hakilila in ye ko bɛɛ ka dalilu bɛ a bolo bɛɛ ka to n'a ka dalilu ye nka o t'an bala o t'an bila o t'an bali ka bɛn o t'an bali ka kɛ kelen ye o t'an bali ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛnna min kan an k'o kɛ an ma bɛn min kan e k'i ta ɲɛfɔ n'i ka dalilu ye ne bɛ n ta ɲɛfɔ ni n yɛrɛ ka dalilu ye e ye karamɔgɔba fila jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ k'u fila bɛɛ ka hakilila ye kelen cent pour cent hali abu hanifa n'a ka jɛɲɔgɔn sɔhibu abi hanifa u ka hakilila tɛ kelen ye u bɛ ɲɔgɔn jɛ fɛn caman de la abu hanifa n'a ka kalanden kɔrɔba min ye abu hanifa ka dɔnni tiɲɛ t'a kɔfɛ o ni abu hanifa ka mazahabu abu hanifa yɛrɛ ka eh, dɔnni u ye ɲɔgɔn jɛ masala caman de la alimam malik ale ka kalanden imamu shafi'i ye u ye ɲɔgɔn jɛ hakilila caman de la imamu shafi yɛrɛ ale yɛrɛ kelen hakilila fila ɲɔgɔnna fɔ a ka ca yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ fila tɛ yɔrɔ saba tɛ a b'a fɔ yan ko tan a bɛ tila ka t'a fɔ yan ko tan hakililaw bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔnni min tun b'a la yan fɛ a ye dɔnni wɛrɛ sɔrɔ min n'o tɛ kelen ye a ye fɔlɔ min fɔ a ko k'o ye fili ye nin de ye sɔwabu ye o bɛ abu ahama tɔgɔ ye di imamu shafi ka kuma na o ni maliki fana ka hakilila ye ɲɔgɔn jɛ o ni ahamadu bin hanbali ka hakilila ye ɲɔgɔn jɛ u bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ caman caman na u bɛ bɛn yɔrɔ dɔw fana la nka o ma kɛlɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o ma fitinɛ don ni ɲɔgɔn cɛ o ma dɔ bila ka dɔ lagosi a kelen kelen bɛɛ y'a sabati ko kari de ye ne karamɔgɔ ye imamu alimamu shafi'i muhamadu bin idris a ye kalan kɛ maliki bolo ala kira ka misiri kɔnɔ madinɛ ka kalan kɛ ka kalan kɛ ka dɔnni ɲini ka dɔnni ɲini maliki yɛrɛ y'a ye sisan ko a jɔnko ala ne ka kalanden ye n'o ye imamu shafi'i ye a jɔra a fara don dɔ maliki nana k'a sɛbɛn misiri poto kan a tun bɛ mɔgɔ kalan k'i kɔ sɛmɛ poto min na a y'a sɛmɛ in k'a sɛbɛn o poto in sanfɛ ko ni maa min bɛ dɔnni nafama kɔ k'a k'i ɲɛsin muhamadu bin idirisi shafi'i ma maliki de ye nin sɛbɛn ko ni maa min mako bɛ dɔnni na bi kɔ kan'i ɲɛsin ale ma dɛ a y'aw ɲɛsin shafi'i ma shafi'i nana a y'a sɛbɛn ye ee maliki ye nin de fɔ ne kan a ko a fana ye kalamu ta k'a sɛbɛn maliki ta duguma n'o y'a ka karamɔgɔ ye ko mɔgɔw bɛ se k'u ɲɛsin ne ma cogo di k'a sɔrɔ ne karamɔgɔ de ye e ye subhanallah jama bɛ se k'a kunsin ne ma cogo di ka na dɔnni minɛ ne fɛ yan k'a sɔrɔ ne shafi'iyu karamɔgɔ de ye e maliki ye pan bɛ se ka kɛ karamɔgɔ kunna cogo di ka na kalanden ma nin de tun ye balima ye u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛnna nka anw anw de bɛ karamɔgɔw nɔfɛ ka karamɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na an bɛ karamɔgɔ ka sɔn dɔ ta yan fɛ ka dɔ ka sɔn dɔ ta yan fɛ k'u tugu ɲɔgɔn na kari ko a bɛ daga kari ko a tɛ daga masala masala masala minnu ye masala ikhtilafiyaw ye dɔnnibaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ masala fɛn o fɛn na a ti bɛn i ka karamɔgɔ dɔ lagosi ni o masala ye i bɛ karamɔgɔ fila jumɛn dɔn bunubasi ni alibani filɛ u ye ɲɔgɔn jɛ hakilila min na a ka ca kɛmɛ ni mugan ye alibani b'a fɔ a bɛ daga bunubasi b'a fɔ ko haramu don usayimini b'a fɔ a bɛ daga bunubasi b'a fɔ ko haramu don u ye ɲɔgɔn jɛ o yɔrɔ min na a ka ca o bɛ kitabuw kɔnɔ ibnu teyimiya ni alibani ye ɲɔgɔn jɛ masala minnu na a ka ca bukhari ni muslim yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ masala dɔw la o bɛ bukhari ni muslim yɛrɛ kɔnɔ bukhari b'a fɔ tan a n'a ka dalilu bɛ na a n'a ka hadisa bɛ na muslim bɛ tila ka na n'o babu ɲɔgɔnna ye muslim kɔnɔ ka na n'a ka dalilu ye ani imam bukhari ka hakilila bɛ ɲɔgɔn jɛ nka o ma juguya don u ni ɲɔgɔn cɛ o m'a to u ka ban ɲɔgɔn na o m'a to u ka ɲɔgɔn danga o m'a to u ka ɲɔgɔn hasidiya sike olu ka laɲini tun ye diinɛ ka kɔrɔta nka anw ka laɲini de ye ne yɛrɛ ni n karamɔgɔ ka kɔrɔta anw ta de bɛ ka kɛ tɔnko ye bi an bɛ ka fɔlɔ an tun bɛ ka taabolo an yɛrɛ bɛ maa minnu ka taabolo mɔgɔw ye an tun bɛ k'olu kɛlɛ ni hakilila min ye dɛ bi minnu bɛ k'u yɛrɛ wele k'olu ye silamɛ ɲuman ɲumanw ye dɛ k'olu ye salafuw ye olu de filɛ ka taa bin o dingɛ kelen kɔnɔ ka taabolo kura kiri ka tɔgɔ kura da o la n'o tɔgɔ ma fɔ e ma dɔrɔn e tɛ silamɛ ye kaburu kɔnɔ ɲininkali jumɛn bɛ kaburu kɔnɔ man rabuk i ma ye jɔn ye ɔ i bɛ mun fɔ nin cɛ in na a kan bɛ muhamadu ma alayhi salatu wasalam muhamadu min cira aw ma i bɛ mun fɔ a la nin diinɛ ko kuma fɔra a la i ka diinɛ ye silamɛya ye aa ala mago tɛ jamu na koyi ala mago tɛ tɔgɔ la diinɛ baara i y'o min sabati diɲɛ kɔnɔ yan dɛ o de bɛ jaabi o de bɛ kɛ ka mɛlɛkɛw jaabi kaburu kɔnɔ o tuma n balimakɛ n bɛ ladilikan min d'i ma fɔlɔ taa kalan kɛ kalan de ka fisa ni kuma ye kuma tɛ kalan pilasi ta dɛ abada kuma tɛ kalan pilasi ta dɛ kuranɛ ye kuma ala ka kuma de a ka girin k'i n'i da bila o la k'a sɔrɔ i t'a dɔn karamɔgɔ minnu b'o dɔn a to olu k'a kalan e k'i ta kɛ lamɛnni ye a to karamɔgɔw ka kuma kunfinw k'u dabɔ diinɛ kuma na ten sa karamɔgɔw ka kuma dɔnnibaaw ka kuma ka diinɛ kiriw ɲɛfɔ aw minnu tɛ foyi dɔn aw k'aw ta kɛ lamɛnni ye ɛ nka n'a fɔra aw de bɛ karamɔgɔw kilasi kaari kalannen bɛ kaari ma kalan kari ye kurafakaramɔgɔ ye kari ye bidakaramɔgɔ ye kari ye sunakaramɔgɔ ye kari ye salafukaramɔgɔ ye kari ye xawariju ye kari ye nin ye kari ye nin ye aw de bɛ tɔgɔ créer ka tɔgɔ dilan k'a da karamɔgɔw la o tɔgɔ in yɛrɛ ye bidaa de ye o hmm? o tɔgɔ in ye bidaa de ye k'a fɔ ko ne ye nin tɔgɔ in ka tɔgɔ dɔ danbe ka na i yɛrɛ ma a ne ye salafu de ye ana salafiyun a ye hadisa bɛɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ hadisa kelen bɛ yen ko ala kira b'a fɔ o la ko ana salafiyun walima sahaba dɔ ko ko ana salafiyun a y'u ɲininka k'u ka o hadisa bɔ k'a da kɛnɛ kan dɛ walima ala kira y'a fɔ hadisa kelen na ko ana sunniyun walima sahaba dɔ y'a fɔ ana sunniyun k'o kuma in fɔ i n'a fɔ aw bɛ k'a fɔ cogoya min na a y'a hadisa kelen bɔ a k'a da kɛnɛ kan dɛ aw bɛ se ka ban dɔnnibaw ka kuma na cogo di dɔnnibaw ye kuma minnu fɔ k'a bila k'a fu tigɛ k'a ban an bɛ baara kɛ n'o de ye an tɛ baara kɛ n'aw ta ye koyi e ni karamɔgɔ ye min faamu an kan t'o ma koyi kunun karamɔgɔ y'a bila cogoya min na an b'a fɔ ten de hmm? kunun karamɔgɔ y'a bila dakun min na an b'a ta yen de o tuma an balimakɛ ye aya min tiɲɛ n y'a kanu ka aya in kalan a k'a lamɛn a k'a las'a ma a ka siran ala ɲa ala yɛrɛ bɛna kuma fɛ a ye aya min kalan aya in ka aya aya in a y'a tɔɲɔ dɛ k'a da kan ni aya min kalan n'a kalan cogo man ɲi i y'a turu a kunkolo kan i t'a dɔn i ye aya tɔɲɔ i y'a harifuw tɔɲɔ i y'a kɔrɔ tɔɲɔ donc f'a ka fɔ i ye k'a latilen o tuma n'i ye silamɛ ɲuman ye k'i ka limaniya ka ɲi e yɛrɛ ɲuman na k'i ka akida ka ɲi i bɛ nin aya de kalan k'a tilen k'a fili fiɲɛ fɛ i n'a fɔ i ye aya tiɲɛnen in fili fiɲɛ fɛ cogoya min na dɛ i bɛ nin fili fiɲɛ fɛ ten k'a fɔ bɛɛ ne de tun ye nin kalan a kɛra fili ye dɛ a ɲuman de ye nin i b'a kalan k'a fili fiɲɛ fɛ o de b'a jira k'a fɔ ko i ka lahala i ka akida ka ɲi o tuma aya in i b'a lamɛn kosɛbɛ an balimakɛ in bɛ yɔrɔ min ne t'a yɔrɔ dɔn a bɛ bamakɔ wa a bɛ kongo de wa a bɛ faransi de n t'a yɔrɔ dɔn nka n ye sɔn in kɔni sɔrɔ nka sɔn in bɛ se a ma ni ala sɔnna a ma

i yɛrɛ k'a lajɛ e ye mun de bila i ɲɛ ye ɲuman na min bɛ se k'i bɔ bolo la k'i don alijinɛ kɔnɔ k'i kɛ ala kira kɛrɛfɛ sigibaa ye o ɲuman in dɛ k'i k'i sigi k'i hakili jagabɔ o kan k'o perepare k'o bila e banbo ma ka to cucucu la mɔgɔw sɔgɔbɛli la diɲɛ kɔnɔ yan ya ayuha alladina amanu jutanibu kathira mina zɔn inna ba'da zɔnni ithm wala tajassasu aw b'o aya bila min kira tun bɛ tɛnɛn sun e tɛ tɛnɛn sun e yɛrɛ mako t'o la e ko k'e ye salafu ye kira tun bɛ alamisa sun e mako t'o la k'i ye salafu ye kalo kalo tile saba la kira tun b'o sun e mako t'o la k'e ye salafu ye han o tuma an de bɛ silamɛya tɔmɔ tɔmɔ k'a la gɛlɛmama yɔrɔw bɔ a la sɔsɔli bɛ minnu na k'olu ta ka ɲɔgɔn kafiriya n'o ye o bɛ bɛn ala kira alayhi salatu wasalam ni sahaba fɛn fɛn tun tubira ala kira b'a fɔ de ko a ye nin kalan diinɛ la o fɔlɔfɔlɔ ye kuranɛ de ye sahabaw bi kalan o de la fɔlɔ o de fɔlɔfɔlɔ ala kira ko ikra ala kira kalan kɛ kalan jumɛn kuranɛ kalan de ko don bukhari ye babu tigɛ k'a fɔ n'an b'a fɛ ka diinɛ kalan kɛ an bi fɔlɔ eh, n'an b'a fɛ ka diinɛ baara kɛ an bi fɔlɔ kalan de la fɔlɔ o kɔ kɛ baara kɛ nka an ti baara kɔn kalan ɲa bukhari ye nin de fɔ alilmu qabla alqawli wal amal ka dɔnni ɲini ka kɔn kuma ɲa ka dɔnni ɲini ka kɔn baara ɲa nka anw ye kuma ni baara de kɔn dɔnni ɲa o de kama anw tora kɔ ka sɔrɔ k'an yɛrɛ saniya n'an bara fala tuzakku anfusakum ka sɔrɔ k'an yɛrɛ saniya n'an da baaraw ye ala de ko k'an kana yɛrɛkun saniya e bɛ k'a fɔ k'e ye salafu ye aa ne ka silamɛya ka ɲi ne ye salafu de mali karamɔgɔ bɛɛ bɛ fili la mali karamɔgɔ si tɛ silamɛ ye mali karamɔgɔ si ka tawhidu man ɲi mali karamɔgɔ si ka akida man ɲi mali karamɔgɔ bɛɛ ye khawariji fo e yɛrɛ kelen ni karamɔgɔ kelen mali maa miliyɔn tan ni naani walima miliyɔn tan ni duuru miliyɔn tan ni wɔɔrɔ walima miliyɔn tan ni wolonwula o si tɛ silamɛ ye e n'i karamɔgɔ i bɛ k'a fɔ ko min ye salafu ye dɛ e ni o kelen dɔrɔn de ye silamɛ ye tɔ bɛɛ kafiri ye ɛ n balimakɛ i ŋaniya man ɲi dɛ walahi n'i ŋaniya ka ɲi i tɛ sɔn nin ma e ala dun y'i kali ala ko di hadisa kɔnɔ k'a bɛ alijinɛ a bɛ alijinɛ fa alijinɛ ni jahanama nin so fila bɛɛ bɛ fa ala fɛ ɔ mantɔn min ka ca alijinɛ kɔnɔ o ye alakira mantɔn in de ye alayhi salatu wasalam alakira mantɔn de ka ca alijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ mantɔn bɛɛ kan ala y'o bonya di alakira ma alayhi salatu wasalam nka e ko ko maa damadɔni aw dɔrɔn de ye silamɛ ye parce que aw de ye salafu ye tant que n'a ma f'i ma k'i ye salafu ye i tɛ silamɛ ye ala mago tɛ tɔgɔ in na koyi ala mago b'i ka baara de la ka bɛɛ kafiriya e filɛ karamɔgɔ min nɔfɛ k'o y'i ka salafu karamɔgɔ ye e k'o ɲininka kɛ o karamɔgɔ in o karamɔgɔw bi yan u ma sa fɔlɔ o karamɔgɔw bi yan a ye kuranɛ kalan karamɔgɔ minnu bolo o dɔw bi yan a ye hadisa kalan karamɔgɔ min fɛ o karamɔgɔ in bi yan a ma sa fɔlɔ e bɛ ka i danbe ka taa o min ma k'o y'i ka salafu karamɔgɔ ye dɛ o salafu karamɔgɔ in i yɛrɛ ka yeli la ko o de y'i ka silamɛya ka ɲi o de ka sunna ka ɲi o de ye diinɛ faamu karamɔgɔ tɔ si ma diinɛ faamu o ye hadisa kalan maa min fɛ o tigi bi yan e bɛ ka karamɔgɔ min kafiriya k'o tɛ silamɛ ye k'o ye hawariju ye walima o ye bidamɔgɔ ye walima o ka akida man ɲi walima o ka tawhidu man ɲi i bɛ k'o fɔ karamɔgɔ min ma dɛ i ka hadisa karamɔgɔ bɛ seli o kɔfɛ i ka hadisa karamɔgɔ nin i ka hadisa karamɔgɔ in o karamɔgɔkɛ bɛ seli o kɔfɛ i ka hadisa karamɔgɔ nin i bɛ k'a f'o ma ko min ye salafu ye dɛ o ye kalan kɛ hadisa min eh, cɛ min fɛ dɔnnibaa min fɛ o bɛ darisu di o karamɔgɔ kelen in ka misiri kɔnɔ i bɛ k'o karamɔgɔ min lagosi k'o ka k'o ye hawariju ye k'o tɛ o tɛ sunnamaa ye k'o ka akida man ɲi o ka tawhidu man ɲi dɛ dawakɛlaw bɛ o karamɔgɔ min ka misiri kɔnɔ n'i bɛ k'o lagosi k'o kafiriya k'a da kan ko dawakɛlaw b'a ka misiri kɔnɔ dɛ dawakɛlaw b'o misiri min kɔnɔ i ka nin salafu karamɔgɔ ye hadisa kalan karamɔgɔkɛ min fɛ dɛ o bɛ darisi darisu di o misiri kelen in kɔnɔ yen ani dawakɛlaw bɛ ɲɔgɔn kan yen ɛ n'i ko ko o ye kafiri ye k'o ye dawakɛlaw reçu a ka misiri kɔnɔ jamaatu tabili ko k'o y'o reçu a ka misiri kɔnɔ k'o b'o kɛ kafiri ye o b'o bɔ silamɛya kɔnɔ u b'a jira k'a fɔ k'o ka akida man ɲi ɔ i ka salafu karamɔgɔ in ye hadisa kalan karamɔgɔ min fɛ o bɛ darisu di o misiri kelen na o i bɛ mun fɔ o la a ye sabali dɛ ko ninnu n'i ko i b'a ko sen maa tɛ to silamɛya kɔnɔ koyi walahi n'i y'a fɛn fɛn ta an nɔfɛ k'i b'an fɛn fɛn sɔgɔbɛ n'i y'a ye ala ko ko wala tajassasu kuma in kan tɛ kafiriw ma wala tajassasu a kan bɛ muminw de ma muminw aw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ ɛ o tuma ala ɛ nin ye silamɛ ye a ka limaniya ka ɲi ne fana ye silamɛ n ka limaniya ka ɲi hali n'u y'a sɔgɔbɛ n bɛ bɔ mun kan min man ɲi ala ko ko n dɛ limaniya b'a la nka o t'a bali a ka fili n'i y'a sɔgɔbɛ i bɛ taa bɔ a ka kuma dɔ kan tuma dɔ i bɛ sɔn k'a kafiriya n'o kuma ye n'i k'i b'a sɔgɔbɛ i bɛ taa bɔ a ka waleya dɔ kan tuma dɔ i bɛ sɔn ka ɲugun a ka silamɛya la ni o waleya ye ala ko k'an k'o to dibi la ale ala b'o yafa e bɛ mun ɲini bilen e de ye ala ye wa e de cira mɔgɔw ma lasta alayhim bimusaytir e de cira mɔgɔw ma wa e tɛ ala ye i tɛ kira ye hali i tɛ mɔgɔ ɲuman ye k'a da kan n'i ye mɔgɔ ɲuman ye i tɛ karamɔgɔw lagosi i tɛ karamɔgɔw dɔgɔya o tuma sabali an ka segin ala ma ala filɛ k'o de fɔ ko muminu a yɛrɛ k'aw sigi k'a lajɛ ala ɲɛsiranya kɔfɛ a ye mun de bila aw yɛrɛ ɲɛ sini walayi n'an y'an ɲɛsin o ma sisan ka tile kɛ ala kosuma na ka su kɛ ala kosuma na ka su kɛ ala bato la ka tile kɛ sun na ɛ whatsapp tuma bɛɛ i bɛ connexion na ka kuma ka kuma ka kuma n ko bato tɛ senna de ni bato bɛ sen i bɛ ɲinɛ a kɔ su fɛ ka wuli ka su jɔ ala ye tan bɛ yen ka kuma wa ɛ eh, n'i y'a ye an ka kuma ka ca bi parce que an tɛ bato de la an b'a fɛ ka kuma de bila bato nɔ na o tɛ se ka kɛ inna wattakullah a ye siran ala ɲɛ inna allaha khabirun bima ta'malun k'aw bi baara fɛn o fɛn kɛ ko ala ye dugulen ye ala b'a bɛɛ kalama i bɛ se k'a jira an kɔni na k'i ye silamɛ ye e yɛrɛ ka yeli la i ka silamɛya ka ɲi i bɛ se k'o jira anw na i bɛ se k'o jira diɲɛ maa na k'a fɔ k'i ye silamɛ ye ɛ nka ala b'i dɔn ka sago i yɛrɛ kan o inna allaha alimun bi dhati sudur min bɛ hadamaden kɔgɔ disi kɔnɔ i m'a bange i m'a fɔ diɲɛ maa si ye fɔlɔ tuma dɔ hali i ma miiri a la fɔlɔ ala b'o dɔn ka kɔn a miiri ka na i la tuma wa yuhadhirukumullahu nafsa i kɔlɔsi i balima silamɛw hinɛ kan k'i mina walahi maa o maa ye cucucu kɛ i balima silamɛ nɔfɛ hali ni karamɔgɔ tɛ k'i b'a lebu ala kira ko ko ala b'i lebu hali n'i b'i ka so ju la e kɔni bɛ se ka dɛsɛ i balima silamɛ lebu la nka ni ala wulila e nɔfɛ ala ko ko ale ala b'i lebu hali n'i b'i ka siɲɛ kɔnɔ la hali n'i b'i ka so ju la ala b'i ta k'i da fiɲɛ na k'i jira diɲɛ na i ye min ye i tɛ sa fo ka kɛ o tuma i kɔlɔsi i ka karamɔgɔw to yen i ka dɔnnibaw to yen dɔnniba ninnu bɛ baara minnu na jamana kɔnɔ an bɛɛ ɲa b'a la karamɔgɔ ninnu bɛ baara min na jamana kɔnɔ an bɛɛ ɲa b'a la maa dama min ye diinɛ faamu ni nin karamɔgɔw ye k'i sen bɔ diɲɛ na k'i sen bɔ diɲɛ denya la k'i sen bɔ alakotaw la ka misiri matarafa ka alako matarafa ka tɛnɛn sun matarafa ka alamisa sun matarafa kalo kalo tile saba k'o sun matarafa k'i da bɔ diɲɛ ko la k'i ɲɛsin ala ko ma k'a ka wari kɛ ka ala ko finanse maa dama min y'o kɛ ni karamɔgɔ ninnu ka wajuliw ye o ka ca dan foyi t'o la ɛ karamɔgɔ ninnu bɛ maaw wele ka na diinɛ kɔnɔ e tɛ maa wele ka na silamɛ ma i tɛ kerecɛn tuubi k'a kɛ silamɛ ye i tɛ yahudiya tuubi k'a kɛ silamɛ ye i tɛ soma tuubi k'a kɛ silamɛ ye i tɛ bolisɔnna tuubi k'a kɛ silamɛ ye i tɛ turabudala bɔ turabuda la i tɛ koroninfilila bɔ koroninfili la k'o kɛ silamɛ ɲuman ye fo silamɛ minnu bɛ silamɛya kɔnɔ i b'olu gɛn k'u bɔ silamɛya kɔnɔ aa nin ye ŋaniya juguya dan ye dɛ e tɛ maa wele ka na nka minnu b'a la i b'olu de gɛn k'u bɔ a la ni mun ye k'u ka silamɛya man ɲi ni mun ye k'u salafu tɛ sabali dɛ walahi n'e tun ye salafu ɲuman ye ni e tun ye salafu ɲuman ye i bɛ k'a fɔ cogo min n'a sɔrɔ a bɛ ten k'e ka salafuya ka ɲi e tɛ sɔn ka kalon da ala la ka ala ka aya kalan k'a to a kunkolo kan ka tila k'o bila diɲɛ fɛ i ma maloya silamɛw ma i ma maloya alahu taala ka mɛlɛkɛw ma minnu b'i kɛrɛfɛ a aya kalantɔ wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun mɛlɛkɛw bɛ e kɛrɛfɛ u tulo b'i kan na i bɛ ka aya min kalan u tulo b'a la kalancogo man ɲi e ma maloya o mɛlɛkɛw ma i ma maloya ala jɔn ɲuman minnu bɛna o aya lamɛn i ma maloya olu ma i ma maloya ala kira ma kira min ye aya kalan k'a ɲa k'a dafa i ma maloya alahu taala ma ala min ye kuma in jigin ala kira kan a dafalen i ma maloya seyidina jibirila ma o min nana ka na ala kira kalan a la k'a ɲa ka aya kalan k'a turu a kunkolo kan i ma kalan i tɛ foyi dɔn k'a fili diɲɛ fɛ balimakɛ tuubi ka na ala ma dɛ n bɛ min f'u ye tuubi ka na ala ma sinɔn walahi nin fɛn sugu ala bɛ jɔn halaki fɛn minnu na o ye nin baaraw n'a ɲɔgɔnnaw de ye ala ye aya min d'a kan wala takunu aw kana kɛ kalladina i n'a fɔ mɔgɔw nasullah mɔgɔ minnu ɲinana ala kɔ fa ansahum anfusahum ala fana ye u ɲina u yɛrɛkun kɔ maa dɔw bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bi u hakili tɛ foyi la u tɛ u ni ala tɛ fan kelen u ɲinɛna ala kɔ ala fana y'u ɲinɛ u yɛrɛ kun kɔ kow bɛ ko la n'i tor'o kɛli la ala t'i hakili jigi yɛrɛ ka defo la koyi adamaden kelen kelen bɛɛ kan ka maaw ka ɲuman maaw ka silamɛya ɲuman ani maaw ka diinɛ baara kɛcogo ɲuman i kan k'o de filɛ ni i ɲɛ kelen ye kari ye nin kɛ o ɲana kari kɛn bɛ ka misiri matarafa kari y'a musow bila hijabu la masha allah ala kira ka taabolo kari b'a kan masha allah i bɛ maaw ka ɲuman filɛ ni ɲɛ kelen ye i ɲɛ kelen i ɲɛ tɔ kelen dɔ in i b'o kɛ kɛ e yɛrɛ ka juguman filɛ i bɛ maaw ka ɲuman filɛ ni ɲɛ kelen ye ka maaw ka silamɛya ɲali filɛ ni ɲɛ kelen ye ka ɲɛ kelen kɛ k'i yɛrɛ ka juguman filɛ ka ɲɛ kelen kɛ k'i yɛrɛ ka lebu filɛ ka ɲɛ kelen kɛ k'i yɛrɛ ka silamɛya nagasi yɔrɔ filɛ n'o kɛra i bɛ tilen nka anw tɛ ten dɛ ɲɛ fila min bɛ anw kunna a ɲɛ fila kelen bɛ silamɛw ka lebu de ye a tɛ foyi ye a balima silamɛ la ni lebu tɛ a ɲɛ tɔ kelen dɔ o ɲɛ bɛ a yɛrɛ ka ɲuman de la e bɛ se ka dilan kari ye nin kɛ o ka ɲi kari ye nin kɛ o ka ɲi a ye nin kɛ o ka ɲi a ye nin fɔ a ye kuma kɛmɛ fɔ o kuma kɛmɛ a bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ye ala bɛ min fɛ o bɛɛ ye kira bɛ min fɛ o bɛɛ ye dɔnnibaaw ye min fɔ a ye waleya kɛmɛ kɛ a bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ ka ɲi a bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛɛ ye ala ni kira ka kuma ye nka kelen dɔrɔn dama ma taa e ji min sira fɛ e banna karamɔgɔkɛ ka kuma bɛɛ la k'a da o kuma kelen in kan o b'a jira k'a fɔ k'e tɛ laadiri ye wa i tɛ salafu ɲuman ye hali e tɛ halafu ɲuman ye janko salafu hali e tɛ halafu ɲuman ye halafu de ye salafu kɔntɛrɛ ye an balimakɛ ne t'i dɔn ne t'i bɔyɔrɔ dɔn nka tuubi ka taa ala ma i n'i ɲɔgɔnnaw a ye sabali diinɛ in tɛ aw ta ye ala ta don ala ye ala kira ci alayhi salatu wasalam k'a kɛ kiraw laban ye ala ye kira min ci k'a kɛ kiraw laban ye an k'an cɛsiri an kana ala kira ka diinɛ tiɲɛ ala kira kɔfɛ dan alayhi salatu wasalam mando in hinɛ kan k'anw minɛ walahi mando in hinɛ kan k'an minɛ anw mago bɛ ko wɛrɛ la bi min tɛ nin ko ninnu ye tɔɔrɔ min bɛ silamɛya kan diɲɛ kɔnɔ bi balawu min bɛ silamɛya kan diɲɛ kɔnɔ bi a ka bon hakili ma dɛ nka anw ma kɛlɛ k'o la anw ma wulikajɔ foyi k'o la fo an balima silamɛ minnu b'anw nɔfɛ u bɛ an minnu bɛ seli misiri kelen kɔnɔ anw de filɛ ka cucucu kɛ olu nɔfɛ pour que k'u gɛn ka bɔ misiri kɔnɔ k'u kafiriya diyagoya ka fɛn dɔ jigin u u ka fɛn dɔ jigin u kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn min yɛrɛ t'u kɔnɔ an yɛrɛ min b'u dusukun na de an b'a fɛ de k'o ta k'o da kɛnɛ kan ayi min bɛ adamaden kɔnɔ e bɛ se ka mun fɔ o la ala kelen kɔ maa tɛ fɛn dɔn o la o adamaden kɔnɔna ta ni ala tɛ maa si tɛ foyi dɔn o la nka e b'a fɔ de ko non ko nin de b'a kɔnɔ a y'a fɔ ka da nin de kan a y'a kɛ ka da nin de kan e de ye ala ye wa e de ye ala ye wa a y'a kɛ ka da nin de kan a y'a fɔ ka da nin de kan e tɛ ala ye o i tɛ ala ye i tɛ kira ye i ma bila ka mɔgɔw kɔlɔsi lasta alayhim biraqib i ma bila ka mɔgɔw kɔlɔsi o i yɛrɛ kun makara ya ayuha alladina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum muminiw aw minnu limaniyana bɛɛ k'i yɛrɛ kun makara walahi n'an bɛɛ y'an ɲɛsin an ka silamɛya dilanni ma sisan ka mɔgɔw to yen silamɛya b'i jɔ sisan silamɛw bɛ silamɛw bɛ diɲɛ yɔrɔ jumɛn k'u kun kɔrɔtalen bɛ jamana jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'i bɛ se k'i tɛgɛ sin o ma ko nin jamana in silamɛw kun kɔrɔtalen bɛ n'u ka diinɛ ye u b'u ka diinɛ fɔ fɔ cogo min ka d'u ye u b'u ka diinɛ waleya waleya cogo min ka d'u ye a ye jamana kelen na a tɛ diɲɛ kɔnɔ bi silamɛya de bɛ duguma tuma bɛɛ n'a ni kafiriw ka loi bɛnna kafiriw ta de bɛ na kafiriw ka dictée de bɛ na a y'a nin kɛ tan a ye nin bɔ tan yahudiyaw ni nazaraw aw dadenen b'o bɛɛ kan aw tɛ foyi f'o la aw balima silamɛ minnu b'a la ka mɔgɔw wele an ka jamana ninnu kɔnɔ yan u bɛ taa ka waajuliw kɛ fi sabilillah an dan b'u ka diinɛ la an dan b'u ka silamɛya la aw bɛ ka na k'olu fana kafiriya k'olu tɛ salafu ye k'olu ye khawarijuw ye k'u ka akida man ɲi aw de ye ala ye wa taa jɔnkɔdɔmɛ wa a ye tuubi ka na ala ma dɛ wa tuubu ila allahi jamian ayuha almumin n'a ye mumini ye a ye tuubi ka na ala ma a y'aw sen bɔ nin kolobokalaba kan ninnu na a y'aw sen bɔ nin naganaga kan ninnu na fɛn min n'a tun tɛ ala kira da i sen b'o la wa n bɛ min fɔ bɛɛ ye maa o maa bɛ nin gurupu suguw kan maa o maa bɛ nin gurupu suguw kan bɔ a kan dɛ n'u y'i don bɔ kumaw bɛ kumana n'a fɔra karamɔgɔw ma n'a fɔra ala ka diinɛ baarakɛlaw ma k'i to a gurupu kan ni ala ko k'a ka danga bɛ jigin e min b'a kan hali n'e sen t'a la a bɛ jigin i kan dɛ wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa a ye siran fitinɛ ɲɛ dɛ minnu y'a kɛ dama a tɛ dan olu dama ma dɛ ala k'an kisi n'a ko a bɛ jigin a bɛ bɛɛ sɔrɔ o tuma maa o maa ni ni ninnu bɛ jɛ la u ladi u k'a dabila n'u ma sɔn k'a dabila i sen bɔ u sen na i sen bɔ u sen na mandenw bɛ yɔrɔ min na bi anw kan ka kɛ kelen ye ala ye min fɔ ala kira mankutuw la alayhi salatu wasalam ani sahabaw

ko muminu ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn hinɛ mina u bɛ ɲɔgɔn makari mina u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ anw bɛ ten wa anw damaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ɲinɛ ni jakuma nka an ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ an b'u dɛgɛdɛgɛ laïcité filɛ an ka jamana kɔnɔ an ko k'o ka ɲi an bɛ k'olu dɛgɛdɛgɛ démocratie filɛ an ka jamana kɔnɔ ka silamɛya yɛrɛ bɔ yen pewu a tɛ assemblée kɔnɔ a tɛ gouvernement kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si hali kalanyɔrɔ hali ala ma taa kalanyɔrɔ an ka ekɔlisow la an denw an an an silamɛdenw de bɛ kalan kɛ yen a diɲɛ tɛ di u ma u ka bɔ ka sali anw ma kɛlɛ k'o la an bɛna kɛlɛ de kɛ ko kari ye kawariju ye parce que a ye nin fɔ k'o ma bɛn kafiri minnu ye u ka lɔw bila ka na anw fɛ yan u ka lɔw bɛ ka an denw kɔ don ala ko ma aw yɛrɛ den kelenw bɛ o kalan kelenw na aw yɛrɛ ye o ekɔlikalanw de kɛ ne ma se ka nin de faamu e yɛrɛ ma arabu kalan yɛrɛ kɛ fɔlɔ i ma kuranɛ kalan kɛ i ma hadisa kalan kɛ i panna o bɛɛ de kunna k'i ɲɛsin lɛkɔli ma ka taa kafiriw ka kan kalan ekɔli kan tɛ haramu ye haye faransɛ tɛ haramu ye dɛ angilɛ tɛ haramu ye nka n bɛ ka kuma fɔ ni sira min ye a bɛ faamu e ma sɔn ka kuranɛ kalan i ma sɔn ka hadisa kalan e y'i ɲɛsin yahudiyaw ni nazaraw ka kan de ma k'o kalan ka ala ka kumakan ni ala kira ka kumakan bila kɛ kɛrɛfɛ wa i ma sɔn ka segin olu fana ma k'u kalan maaw bɛ u ye ekɔli kalan nka bi u seginna kuranɛ ma u ye kuranɛ kalan k'a ban k'a durusi k'a sɔrɔ u donna kalan min na u mansaw y'u bila kalan na o ye ekɔli de ye nka bi u ye kuranɛ kalan k'a dɔn ka tɛmɛ hali madarasaden dɔw kan bi u ye kuranɛ maîtriser k'a ɲa ka tɛmɛ hali mori kalanden dɔw kan nka e mansaw m'i bila kuranɛkalan na e yɛrɛ mako tɛ kuranɛ la i mako tɛ hadisa la e y'i ɲɛsin kan min ma o ye kafiriw ka kan kalanni de ye k'o dɔn k'o dɔnnakari ka sɔrɔ ka silamɛya fari da karamɔgɔ minnu ye o kuranɛ kalan k'o hadisa kalan i bɛna k'olu bɔ silamɛya kɔnɔ walahi e ni silamɛya bɔli ka kan ka tɛmɛ olu kan an balimaw an ka sabali dɛ an k'an kɔlɔsi diinɛ in tɛ maa ta ye an kana sɔn ka an tulon kɛ ala ka diinɛ la an kana an cogoba fu la yen di alikiyama jɔ don an bɛ ɲininka nin kuma ninnu na han an bɛ ɲininka nin ko ninnu na an ka sabali an ka segin ala ma an balima silamɛw hinɛ kan k'an minɛ

ala ka yafa an n'a ma ala kan'a mina a ka fili ma ala ka tubi nɔgɔya an n'a ye kuma in laɲini tɛ dɔgɔyalima ye a laɲini tɛ nɛnini ye laɲini de ye an bɛɛ ka segin tiɲɛ ma walahi anw tɛ ko in na karamɔgɔ kama koyi anw tɛ karamɔgɔ si ka tɔn na an tɛ jamana in karamɔgɔ si ka tɔn na an bɛ tɔn min na o ye ala ka tɔn de ye dairatul islam an b'o de kɔnɔ an ka maaw wele ka na silamɛya ma ba ye min fɔra tɔgɔ in ka to yen sa an ka baara kɛ dɔrɔn n'an ye baara kɛ ɛ ala mago bɛ baara in de la o o ye ala fo ne k'a fɔ mɔgɔ ye ko in de ya o tɛ wajibi ne kan o wajibi tɛ ne kan fo ne k'a fɔ mɔgɔw ye min ye ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah hali ni kafiri bɛ tubi a bɛ nin de fɔ ka silamɛya i tɛ foyi fɔ ka d'a kan ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a banna i bɛ don silamɛya kɔnɔ ni nin de ye ɔ n'i bɛ bɔ silamɛya fana kɔnɔ fɛn tan de bɛ yen o de b'i kafiriya ka bɔ silamɛya kɔnɔ ni o fɛn tan in tɛ foyi tɛ se k'i bɔ silamɛya kɔnɔ o fɛn tan dɔ la kelen de b'i bɔ silamɛya kɔnɔ sinɔn n'o tɛ wa foyi tɛ se k'i bɔ a kɔnɔ e k'a fɔ ne tɛ silamɛ ye walima ne k'a fɔ k'e tɛ silamɛ ye o ye fu de ye o e ma ne don a la i tɛ se ka n bɔ a la ne yɛrɛ ma e don a la ne tɛna se k'i bɔ a la hɛrɛ kɛ mɔgɔw kan i k'i lafiya i ɲɛsin i yɛrɛ kun kisili ma walahi maa caman bɛ mɔgɔw ɲɛfɛ bi diɲɛ kɔnɔ u ye cogo u yɛrɛ ka yeli la u ka silamɛya ka ɲi ee lahara ɲuman foyi t'u bolo lahara kɔfɛ mɔgɔw don ala yɔrɔ ruba ash'asa aghbar madfu'in bil abwab law aqsama ala allah la barra i bɛ mɔgɔ caman ye i bɛ jɔn a ka silamɛya la kunkolo si ɲagasalen bɛ i t'a jate fini ɲɛnama t'a kan na e yɛrɛ b'a filɛ malangolo in e ye kari wa diinɛ tɛ kari bolo kari bɛ tan kari bɛ tan kari bɛ tan k'a sɔrɔ tuma dɔ lahara jɔ don i bɛ bali ka na o ye i ɲɛ alijinɛ kɔnɔ n'o y'i kali ala kan ko ko kɛli kan ala b'o ko bɔ a sira fɛ ala b'a kɛ balimaw ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma limaniya ɲuman ya rabi ala k'a di an ma ala k'an balo silamɛya kan k'an fatu limaniya kan ala ka tubi nɔgɔya an n'an balimaw bɛɛ lajɛlen ye nin tun ye aw denkɛ n'aw balimakɛ mankan ye musa bala keyita an b'a ɲini ala fɛ ya rabi an ye kuma minnu fɔ ala ka kuma ninnu bɛɛ kɛ ala kama baaraw ye ala ka kuma ninnu ala k'a kɛ ka silamɛya jɔ ala k'a kɛ ka silamɛya dɛmɛ

a laban bɛna yɛlɛma sɔn yɛrɛ ye a bɛna b'o la a bɛ kɛ yɛrɛjira ye o de kama an b'a fɔ allahuma la tajalna ala kana anw kɛ bayina nasi mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ magururin maa malasalenw ye kana an malasa kana an ɲina an yɛrɛ kana an fili an yɛrɛ ma kana yɛrɛjira e, e, tɔgɔ ye di kana yɛrɛjira don anw na an ka kuma fɔtaw na an ka baara kɛtaw la maaw ni ɲɔgɔn cɛ